ndewonụ ndị be anyị abịakwa m taa ka mụ na ụnụ nọrịa ọ ga-adịlị anyị niile mma nke onye chiri ya zere ive m ji maka ya wee bịa tata bụ ndị a na-akpọ ndị osu imi and ndị osu imi a ọ na-akacha njọ na ndị obodo oyibo so okwu na-agala ndị obodo oyibo from ndị bi out of Nigeria ma i bi West Africa ma ebe sọ bili ma i bi Europe ma i bi America ozi na-agala ndị osu imi ndị na-esu ndị Igbo imi ndị Igbo na-esu ndị Igbo imi ị ghọtago na bịazianị na-emekwe ka ndị obodo likea va ka va na-eme ka obodo nye va ọkwa ka va na-eme ka va dozie obodo mụnwa mara nwaanyị va ji were esu imi wee na-asị ka m jụọ sị onye nwanne ya nwoke gba ọtọ n'ezi o kpuchiri ya akwa ọ na metere ya ma onye nwanne ya nwoke na-aya ọya o nyerere ya aka ọ na metere ya ị ghọtago ka i suru onye Igbo imi n'obodo ive sọkwala onye Igbo ahụ ya na-eme na ya bụ obodo eziokwu m niile n'uche m ọ gbasarala gị ọ gbasarala gị kedu ive ị na-esuru ya imi ọ kara mma na ị gata ị gavele ọ bụzia na ọ na-eme ajọ ive for example ndị obodo o nwee ka aka si wee kpara ya ma enu ma ana ọkwa ịghọtagodi ibe ehe ụtawa abụdo na ya ma gịnwa iji aka gị wee lee nwanne gị nwoke checkienụ ya ọ dụrọkwa mma ọ dụrọkwa mma ị ghọtago ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ o nwekwe ọ nọchirili gị ezi ọ nọchirili gị ezi ọ bịa bụrụ ya bụ na m na-asupport ajọ ive ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ na-eme ajọ ive mana ive m anara asupport bụ gịnwa ije je suo imi jee dupụta ya na iru ndị obodo ọ dụrọ mma eziokwu m niile checkienụ ya and onye ọwụna sị gị na ọ dụ mma ị ma na onye ahụ bụ onye aghụghọ ọ nara agwa gị eziokwu ị na-eje edupụta ya na ndị na ndị nwe obodo ọ ka i dozielu ndị ahụ obodo va ị bụ police ị bụ army kedu ive ị bụ abụ o nwere ọkwa va nye gị dị iche ị lafụta ụmụnne gị ọ dụrọkwa mma ị ghọtago so ọ ya ka m ji wee sị ka m bịa ka e tinye okwu ahụ ọnụ because na ọ na-emebi ive rinne because na i je na obodo niile dị iche iche na ndị be anyị nọ na mkpachi na ndị be anyị nọ n'aka nwe ndị obodo ndị n'aka ndị obodo ọ bụrọ ndị obodo nweta va na ọkwa ndị be anyị jekwa eje lee va kee ka ị ya-esi lee ụmụnne gị isi adịkwa gị mma ị na-echekwa echiche ka mmadụ eh? kee ka ị ya-esi wee lee ụmụnne gị kedu ka i si wee gbakọcha anya checkienụ ya n'obodo gị na ya bịa ịbịa gba mbọ ị ghọtago ị na-elie na ị na-anọ na ọ na-anọchi ya ezi kedu ezi ọ nọchile gị ọ bụrụ na ị chọọ ịlụ ọrụ ya nwa chọọ ịhustle udo o nwere ọ bịa nọchiri elu gị na hustle ị chọkwa ijoin ya ya ọ bụrụ na ị yara join ya i bido hustle nke gị ịghọtago na ibe unu ji wee bịa n'obodo ahụ bụ ka unu ka onye ọbụla bịa chụrụ aka ya ịghọtago gekwe m ntị n'ibe m na-ekwu ọ bụrọkwa na m na-asupport ndị na-eme ajọ ibe ka ha wee survive mana ibe m anara asupport at all ibe sọkwala mmadụ ya kọwala m ya bụ na iji esu nwanne nwoke imi as long as na onye igbo o nwere even ọ bụgodu na onye ofe mmanụ ọ gbasara ala ịgata ịgala onwe amara m ka unu si echie amara m ka unu si aghọta ya ịda na ọ mụnwa bụ onye ada aghọta ya ma ọ na ọ unu nwa bụ onye ada aghọta ya ịghọta mana uche m n'ibe niile uche m lụrụ nwete experience m mee enu m ana ndị bi outside e, e, Nigeria ma ọsị ya na ọsịrị ọ dịrọ mma because o nwere ulu ngwa gwa m ibe ijetene ya o nwere ibe ijetene ya ọ bụrọ na ndị obodo nwe i je eje lesi nwanne gị ga-enye gị ego ọ bụrọ na ndị obodo nwe ga-asolve problem i ji maka ya bata n'obodo ha and let me tell you most of obodo ụfọdụ n'ime ha agha aga ị bịa suolu ha imi aba gị dịkwa na record ha gị nwa suo n'imi aba gị dịkwa na record ba whether ma ọ ba zii gị ma ọ na ọ bụrọ ba zii gị as long as na i mee ka ba malụ na ọnwụnwa bịa gwa ba ba aghakwa echezọ gị aba gị dịkwa and ọ bụrụ na ba tinye aba gị na ezigbo ibe na ọkwa ebe a na-edeghị a na-edeghị a na-edekwe ndị ọzọ ọkwetago so o nwere ezigbo ibe ijetere na ya ngwa ka ekwere ibe ị na-esuziri imi ka e ka ba ga-esi na-aghọta gị ịghọtago because ọ mmadụ ka ba bụ emechakwa ha na-ajụ onwe ha ajụjụ kedu isi adịkwaghị mma ebe o nwere gị na ihe unu megodo contract ego one kedu ibe mee iji wee jee ọ bụ ihe ajụ onwe gị eche na mmadụ na-eme ibe ọ na-eme ya na ulu ga-adị ya ka mmadụ ga-esi na-eme ibe gọrọ ya abịa ọ ka m ji wee sị nna si cheki enye ekwetago bikos na a sị na a gbachaa ọsọ a gụọ mile a bịa sịkwa na ka Okeke jechara army kedu ebe o dowere boot ka i mechie ibe ahụ niile kedu ibe igenye ya ọnya wụ the bottom line ọkwetago ehe so ọnya ka m ji wee sị ka m bịa ka etinye ọnụ na ya nwe ibe onye na-eme ya emezina ya na ọ dịrọ mma anyị niile bụ ndị Igbo ọkwetago for that na for the reason na anyị niile bụ ndị Igbo ahụ o nwee ibe ị na-eme ọ na ọ bụ asụrụ ga na ọ nara anọchi gị na onye nwe na-eme ajọ ibe ma whatever ara anọchi gị ezi afụrọ m ulu dị na ya na i je eje kpesara ndị obodo ma ọ jee mee ya ka o mee ibe ịmasịkwa na o nwee ibe o ji emerie ịmasịkwa na o nwee ụmụnne na o nwee family na o nwere nsogbu n'ụlọ o ji were eme ibe ahụ ọ na-eme so na ịkpọchizie nye ndị nke ya taba abụ ikezikwa ọ bụla onye mụcha ma nwaanyị mụcha nwa wee pụtaba so check ya nwe iwe o nwere ka ulu si wee dị ya nwanne ịghọtago onye agwalụ ka agwakwu ya ọzọ ọ ibe dị na ya so ọkwa akụkọ nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi ya atụsa ka anyị were ya wee na-amụta ịghọtago ngwa ka anyị nwee na next video ọ ga-adịla anyị niile mma